mawu amene akufotokoza chapter 13 verse 4 chilombo chimene chinaonekera mwati mwati chapter panamveke bwino munaduka du chi- chivumbutso chapter 13 verse number uh, nambala 1 Mm. eh, pamene akufotokoza kuti ndipo anayimirira pa mchenga wa mnyanja ndipo ndinaona chirombo chili kutuluka mnyanja chakukhala nazo nyanga khumi ndi mitu isanu ndi iwiri ndi pakamwa pace ndi nduwira zachifumu khumi ndi khumi ndi pamutu pace maina amwano vesi namba 2 ndipo chirombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe ndi mapazi ace ngati mapazi a fisi ndi pakamwa pace ngati pakamwa pa mkango ndipo chinjoka chinapatsa iye mphamvu yake ndi mpando wachifumu wake ndi ulamuliro waukulu nkhani imene ilipo mmene kuyendera tekinoloji through pro- ah, maprote- eh, maprotestanti komanso upapa ukugwirizanitsa dziko lonse lapansi kutero kukugwirizanitsa kumene ukugwirizanitsa kuchoka kwa mpingo wina ndi mpingo wina kugwirizana maziko oyendetsera zinthu akugwirizanitsa zinthu zonsezi kuti zibwere pa chinthu chimodzi ndikuitira ndemanga mumaona kuti mawu amawerengedwa ku vatikani omwewo amawerengedwa dziko lonse lapansi ngakhale wansembe ali ndi uthenga wina sangalalikire pokhapo otepanga chinene kuchitikiki Mhm. Eh, ndiye nkhani imeneyi tinopatikiza nazo kuti satana wachenjera tsopano wachoka kumbali imene inali yoyendetsa dziko nde walowa tsopano ku mpingo ndikuwulumikizitsa mpingo ndi dziko kuzochitika kuti abweretse dziko limene anthu samaliyembekezera lista uh, expected millennium kuti ino iyi ndi nthawi imene ife timayiyembekezera ndi zinthu zimene zili mdziko ilili ndi zinthu zimene tsopano zatengedwa kubwera ku digito ku digitoyi akutikokera tonse ku chinthu chimodzi chakuti tidzichita ndekuti uthenga wathu umene ukhala umodzi Mm. umene tingathe kulalikira Mm. sitingalalikire uthenga osiyana kulalikira uthenga wa angelo atatu ngati mmene tikuchitira panopa ndekuti atiuza kuti zimenezo sizoyenera mu dziko lino Mm. ndi chifukwa cha nyengo ndi nthawi imene tikukhala ino ndi pamene kuti amene ali ndi nzeru amene kuti azindikire kuti dziko lija kutero kumapazi amene akuponda awawa akutseka uthenga uja mwabata iwo akuyenda pang'ono-pang'ono zinthu zikukhala bwino koma zinthuzi zikuchitika monyengerera kwambiri kunena kuti ulamuliro uja tsopano wa satana uja ukulikokera dziko lonse pamodzi ndipo zipembedzo ndi zimene tsopano ziti zitsogolerenso chifukwa ndi kawiri katatu kamene nkhani iyi ine ndayenda nayo mwa anthu akuluakulu nkumafunsa ndi mayankho amene akuyenda ndiokuti akhristu apa sangachitenso makani ngati sawerenga paokha akadalira munthu akulowa mu ukonde Mm. kungoyerekeza kudalira kuti abusa anga kapena akuti adzapanga mwakuti iweyo pawekha mzimu akapanda kukutsogolera ukulowa mu ukonde kapena ukawerengera zokuti koma ineyo ndiye ndikudalira ma audio chifukwa Sooner or later ma audio awawa ndokuti afika pena pake akomeranso dziko ili liri mileniyamu yatsopano imene ikubwera ya new world order Mm. ndiyeno kapena kuti munthu ukhale wotsuka m'maso ndikuona zimene zikubwera kuti musadalire kwambiri kuti munthu akuuzani chochita komano inuyo ndi baibulo mukhale ndi nzeru mulungu akutsogolereni kuti zinthuzi muzione mwa mtundu wina chifukwa dziko lino kuti tifune tisafune liku kukokeredwa ku chinthu chimodzi chimene likuthamanga mwachangu kwambiri kuchichita Mm. ndi pamene likuthamanga kuchichita ifeyo tikawerengera zakuti wina atiuza ifenso timene kuti tithamange liwiro lake Mhm. koma zinthu zi- zakuti zapsa ulamuliro umene uwu wa satana ndi umene wakonza zonsezi chidziwitso chonsechi chonse akufuna tibwere kumodzi tipange chinthu chimodzi mbuye wathu akhala mmodzi amene adzilamulira satana ndi amene akulamulira mtsogoleri akhala mmodzi ndi amene akulamulira system ikhalanso ndi imodzi ndiponso china chilichonse chikhala one one one one one chifukwa chakuti achita kupatsidwa mphamvu ndi ulamuliro waukulu kuchokera kwa chinjoka nde ngati mmene tisamayiwale ndimati nditero ndikopa mbusa Wena graham ndingo- Oh. yankhulani sister mundilole chonde yankhulani Eh, ndimanena kuti masiku apitawa ndikusateronso masiku a- a- a- anayi apitawa Eh, ndimanena kuti masiku apitawo ndimapita malo ena Ndipo ndili mkati mwa njira ndimazukuta nkhani zimene tikukambirana apazi. Nde ndinazafunsidwa funso mkati mwa njira muja mumaganizo amene ndinali nawo ndinakhala ngati kuti ndayimisidwa zimene ndimaganiza nkufunsidwa funso koma mukuziwa kunena kuti muli pati nkhani ya one global village nde ndinakhala ngati kuti chandidzidzimutsa kuti ah, one global village tili pati kodi paja ndi chani ndi pamene no ndimafunsidwa kunena kuti kodi mukati mudzi mudzi ndi chani ndiye ndinayamba kulongosolera kuti mudzi mumakhala amfumu amodzi mudzi mumakhala malamulo amodzi mudzi mumakhala chiyankhulo chimodzi zochitika zake zimakhala zimodzi monga mudzi ndiye anazayamba kumandiunikira tsopano kunena kuti kumene tikunena kuti one global village panopa muli zochitika zimodzi zimene amayankhulira brother graham panopa tikumvana ziyankhulo kumvana kwathu ziyankhulo kukugwiritsa ntchito ku ai kuja timati muja timapangaso maumboni pompa kuti ndi ndi mzangu wa ku germany Mm. Eh, amandifunsa kuti umaziwa chi- chi- chi- chi- cha ku germany umati ayi umu ndi ai amene akuthandizira anthu tayamba kupanga bizinesi anthu osamvana ziyankhulo awiri akumatha kupanga bizinesi nkumatheka popanda ku- ku- ku kupeza pa munthu wina womasulira kutanthauza kuti tayamba kumvana zochita Mm. tinazoyankhulaponso kunena kuti tayamba kufuna kumalowerana m'mayiko opanda visa opanda passport komanso tikukamba za ndalama imodzi ija za digital currency dziko lonse lapansi linagwirizana za ma id aliyense pano ali ndi id apanso ayambanso kugwirizana zonena kuti tikhale ndi id yosagwirika zimenenso ndekuti maiko ena ngati ku europe ayamba ndekuti sizithera konko ndekuti zifikanso kwina kulikonseko kuphatikizaso malawi komanso kuli mapembedzedwe amodzi posachedwa pa chifukwa cha nkhani ya climate change tikufuna kukonza chilengedwe 24 hours tizipuma baibulonso linakamba ndi kolani za 24 hours tipezekanso kuti tikupembeza tsiku limodzi tikupembeza chipembezo chimodzi aliyense um, a- a- azilondoledwa azichitidwa control azisakidwa azisatiridwa pena paliponse ngati china yayamba ndekuti dziko lonsenso tikhala tikulondedwa kugwiritsa ntchito ai uja komanso pali mzinda wotchedwa neom ukumangidwa ku saudi arabia umene chilichonse chikhala controlled by ai digital system kusonyezeratu kuti ngati awa akumanga izo dziko lonse lapansi litsatirapo ngati dziko- dziko lonse lapansi likupanga chimodzi ndiye kuti chilichonse chikhala chimodzi komanso ndalama ija kapena kupanga control anthu kusagula kapena kugulitsa um, kugwiritsa ntchito system ndi munthu mmodzi apange zinthu amene akhalenso mtsogoleri wa one global village uja amene satanano amuyika pa mpandova kapena awuzira mpweya uja amene alongosolera brother graham izi ndi zimene ndithu nditero kuti wiki yomwe yathayi ndimawuzidwa kunena kuti apatu mwafika inu pa one global village zikutanthauzanso izi Kuteko mtsogoleri amene akubwera kudzatsogolera amene akwanitse kupanga control system iyi ndi AI akugwiritsa ntchito one global village ija imene tikubwera pamodzi ngati amodzi kuti tizipanga zimodzi ndithere pamenepo bras elda Chovu mukonzekere ndofuna mufotokoze nkhani ya globalization munawerenga kwambiri buku la gareka inuyo nde musanafotokoze mukonzekera maganizowo sisters mwafotokoza as ine ndipemphe omvera kunena kuti anthu inu mwa amene mwatsala ochepawo tadzikhalaniko ndi nthawi yotsatira zochitika za dzikoli mukamazimva tikumazitchula zinthuzi nchifukwa chonena kuti ku chivumbulutso chapter 7 angelo anayi agwira mphepo zinayi kuteko mphepo zinayi zimene zija timadzoti ndi kumpoto kumwera kumawa kumadzulo ndipo ndikumene kunachokera mawu onena kuti nyuzi nyuzi uja ndi chimodzimodzi ma cardinal points 4 nde tikamakamba za zochitika za mphepo zinayi za dzikozi zimaonetsera kunena kuti dziko likulowa pa nkhondo yovuta kwambiri msonkhano umene ukuchitika pakadali pano ku switzerland ku davos usikuwu kwathu kuno usiku amalankhula nyamata uja timamkonda kumuyikayika tikamapanga misonkhano Yuval Noah Harari ah, Mm. ndipo towayankhula wanenetsa kunena kuti apapa munthu akuyenera kuchoka chipembedzo chikuyenera kukhala ndi cha ai baibulo lolembedwa ndi ai wachita kunenetsa momveka bwino masiku akubwerawa ndikhala ndi msonkhano mu Lilongwe pa mpingo wina wake uh, Ah, mukamva kulengeza mudzabwere tikakambirane zina zake kumeneko zimene sindizikambanso mu discussion kuchonga kuti mudzabwere nde elda chovu yes nkhani ya globalization ndi mmene akambira sister Gertrude mukuti nayo bwanji pa nkhani ya uthenga wabwino brother Mhm. brother ndimati ndingofunsa Mm. atangoti lerolo basi uthenga usomvekaso ndekuti mutisiya choncho tizimvera ife aa sizitheka kuti atseke lerolo ayi chabwino chifukwa sizimayenera kumayendera kuti wapastor olo sudziwa mtima wa moyo umadziwa mtima ndi mulungu yekha um, ndikoza kuyamba yambani yoda koma ndisanayambe ku globalization Mm. ndimafuna chifukwa ndinaona kuti ndinakhala chete kwa nthawi yayitali ndipo ndizoona ndiye mmene amayankhula abusa gremu amakhala kuti akundinyamula kundichotsa pamene ndinali Mm. kundipangitsa kuti ndikhale ngati ndi ndapsa mtima Oho. kuti nanenso ndikhoza kuyankhula Eh. mmene amayankhulira iwowo kuti mpaka atamaliza kuyankhula ndapeza kuti achokapo pa network Pepani. Eh, ndimafuna ndinene chinthu ichi Mm. tikamwerenga daniel chapter 1 kuyambira vesi 1 mpaka mpaka vesi 9 komano mwina tikakhazikika pa zinthu zitatu Mm. zimene zidachitikira anyamatawo Mhm. mmene nebukadinezara amafuna anyamata amene anagwidwa ngati akapolo kuti abwere adzaphunzitse 1 amafuna awaphunzitse chinenedwe ndi uh, mabuku a akasidi mm. kusonyeza kuti zija adaphunzira kwawo zija amafuna awachotse mmutu mwawo zimene zija ndi awaike zawo mhm. gabugabu zija two akuti awawa tikaphunzitsa chakudyaso tiyenera kuwatani kuwasinthira Mm. azidya chakudya chakuti chakuno Mhm. osati zimene amadya kwawo Mm. three awa folo awa amenewa muwapatse maina ena Mhm. maina amene muwapatse muwapatse maina a milungu yakuti yakuno Mm. kusonyeza kuti amafuna kuti china chilichonse chimene azipanga azipanga cha ku Babulo Mhm. popeza anthuwa ndi akapolo Mhm. komano akufuna kuti awachotse ganizo loti ndi akapolo akhale ngati ndi akumeneko nde azipanga china chilichonse cha kumeneko Mhm. pali chizungu mumanena kuti when you are in rome do what Do the what the Romans- romans do Aha.

nde akuti bwanji mulole kuti tisadzidetse Mm. okay ndichokeko kumeneko, pakati apo ndikukumbukira ndikhala ngati ndikulowako ku globala- globalization pang'ono elda musanalowe kumene mwachokako eh, mundivomere ndingoikirani kamfundo kochepa mkati mwa zolankhula zanuzo kunena kuti mwanena kuti anauza achitike nakalikonse ngati akapolo mm. ndimafuna kuti dziko lapansi ili munthawi ya covid ija analigwira ukapolo dziko lapansi lonse kuligwira ukapolo mm. tikukhala mu ukapolo kufikira pano yes pitirizani Aha. ndiyeno pakatipa panabwera ndingoti system idakali koma system iyi sindikudziwa ngati m'mipingo ina ikuchitika koma mu mpingo wa seventh day adventist Mhm. adanena kuti adatipatsa timafomu toti tifire Mm. pafomupo aliyense alembe dzina lake lonse Mhm. chaka chimene anabadwa Mhm. mpingo umene ankapemphera poyamba Mhm. dzina la amayi ake loyamba Mhm. dzina la abambo ake loyamba Mhm. mpingo umene amapemphera Mhm. nde adafotokoza zambiri abusa amene anambatiza abusa amene anambatiza email address telefoni namba yako id namba nde ine ndidafunsa kuti kodi information imene mukuifuna ndi yachani chifukwa ifeyo kunoko timakhulupirira kuti tikapereka information abusa amene anandibatiza chaka chimene ndinabatizidwira ndiye kuti zaka zanga zobadwa ndi dzina langa ndiye kuti zatani Zakwana. zakwana izi zinthu zachani mukunena kuti ndipereke dzina la amayi anga adangonena kuti ayi tangopangani zimenezi ndiye panadzabwera ganizo lakuti tikufuna kuti mpingo wonse wa seventh day adventist tiutani tilumikize Mm. tisamakhalenso ndi nthawi yoyitanitsa matransifa Mhm. iweyo ukachoka kuno wapita ku blantyre ukangofika umene uja ayi ineyo ndine membala wa mpingo wa seventh day adventist tipanga check mu system dzina lako tilidani Tilipeza. tilipeza ndiye ndinani akuti ichi chili ndi cholinga patsogolo Mm. ndiye akhristu apachiuzira adandikanira kuti iye ayi atsogoleri tangopangani ine ndidanena kuti ine ndapanga panga chinthu chisiri utani sitipanga ndikupangani Mm. chifukwa tili ndi zotsatira patsogolo chinthu ichi patsogolopa chibwera china chake tidzalephera kuthawa Mhm. ndiye titafikanso kunoko sisitimuyo tidayipeza ndi panopo ali pakalikiliki kupha- kuphunzitsa akalembera a mpingo Mm. kapitidwe ntchito kadani ka system iyi yadani ya makonoyo kuti tizikhala ndi mayina osatiso mu buku la mpingo Mm. koma mpingo ugule kaya ndi laptop kapena foni yabwino Mm. yoti kalembera wa mpingo azigwiritsa ntchito polemba mayina onse ndi information ya mkhristu wina aliyense Mm. kuti mpingo usamavutikenso kuti kaya mabuku anasowa kaya dzina lina lidatani ayi komano tikapanga kuti tapanga register ndiye kuti zonsezo tizidziwa kuti wakuti wakuti ndi mkhristu wathu akakhala kuti wathawa ndi mlandu kwina kumene wapita kukapemphera akakapereka dzina lake tikangopanga chekezera ameneyo ali kumeneko e anathawa ndi mlandu kuno wachakuti chakuti mpingo wonse kuzitenga kuzilowetsa mu ai aha now tibwere ku globalization mm. uh, one tili ndi global economy Mm. two tili ndi imene akutcha political uh, ndi glo- global politics Mhm. ndale za dziko lonse Mm. ndi tili ndi military imene ili ya dziko lonse Mhm. ndi tili ndi imene ili trade ya dziko lonse Mm. ngakhale tili ndi achina SADC achina achina ndani awa anzawo a SADC awa pali Zimene zija- Mhm, pitirizani zimene zijatu ndi tima branches ta business kapena trade imene imachitika globally ndiye anakhala ngati anagawagawa kugawa i- i- i- i- kuchiyika pachokha pachokha koma zonsezo zikupangitsa kuti ikhale imene ikutchedwa global village ndiye at the click of the button umatha kupanga business ndi munthu oti ali dziko la kutali kwambiri chifukwa tili ndi global economy imene ikuyendera ngati limodzi chitetezo cha padziko chikuyenera kukhala chili ngati chimodzi politics ya padziko ikuyenera ikhale ngati imodzi ndekuti ulamuliro umenewo uli pamwamba pa global politics uja kapena global economy kapena uh, a global village utsogoleri umenewo ndi umene tsopano brother graham amafotokoza kuti unapatsidwa mphamvu mpando ndi ulamuliro waukulu kuchokera kwa chani Kwa chirombo. Mm. chifoti pamwambapo pakangoyankhula kuti chakuti tiyende mwakuti ndiye kuti onse ukuku palibe chimene angatani chimene angakani chifukwa akudziwa kuti walankhula ndi uyo ali pamwamba uyo now zonsezi zikuchitika kuti tipange chinthu chingati chimodzi ngati mmene nalili ganizo lomanga sinala lija Mm. ndi phunziro limene linabwera ndi a graham mu 2024 kuti sinala atani Amangidwanso. Mm. Eh? ndiye zinthuzi zikumaoneka ngati mwina mwake ndi sewero kapena ndi filimu ina yake komano daniel chapter 12 verse 10 ija akundipatsa ganizo lina akundipatsa chithunzithunzi china ndiye ndimadzifunsa ndekha kuti kodi ndi mmene zikuendera zinthuzi kwenikweni ndi chani chifukwa daniel chapter 12 uja verse 10 akukamba za aphunzitsi ndiye munadzamasulira bwino kupita mchingerezi kudzabwera mchichewa chomveka bwino kunena kuti anzeru Mm. sichitero eti ndithudi ndiye munadzanena kuti chiyambi cha nzeru ndi kuopa ndani mulungu mulungu nde ndimadzifunsa kuti kodi apa kwenikweni chidachitika ndi chani

ndiye yesu amaphunzitsa koma mukafika pa verse 10 Mm. akunena kuti ndipo ophunzira anadza nati kwa iye chifukwa ninji muphiphiritsa iwo m'mafanizo Mm. ndipo iye anayankha nati chifukwa kwapatsidwa kwa inu kudziwa zinsinsi za ufumu wakumwamba koma sikunapatsidwa kwa iwo kusonyeza kuti amene ali anzeru amene amaopa mulungu anapatsidwa zinsinsi zodziwa za ufumu wa kumwamba Mm. koma kwa amene samuopa amenewo sikunapatsidwe kwa iwo komano kumva amamva koma samvetsetsa kuona amaona koma saonetsetsa koma kwa iwo amene amamuopa mulungu amene adalembedwa maina awo mbuku la mwana wa nkhosa kunapatsidwa kwa iwo zinsinsi zodziwa nde akaona amaonetsetsa akamva amamvetsetsa ndi chifukwa chake anthu ambiri sakumvetsetsa kuti system iyi tikuyendamo iyi ikutitengera kuchitayiko system iyi ikutitengera koyambana ndi mulungu system iyi ikutitengera konyoza mulungu wakumwamba koma kwa iwo amene anapatsidwa nzeru zakudziwa azakucheka aphunzitsi ku daniel chapter 12 amene azakucheka kuti o nthawi iyi pamene tafikapa izi chiku sindikuyenera kupanga nawo izi sindikuyenera njira iyi sindikuyenera kudutsa nayo bwanji ndibwerere nditenge njira yolondola ndifake daniel ndi anzake anaona kuti mutilole tisadzidetse ndichani ndichakudya ndiyimire pamene omvera ndife odala lero kuti zinthu izi zikumveka m'makutu mwathu kumapeto kwa zokambiranazi ndiwerenga daniel chapter 3 mawu ena ake amene aphere mphongo izi elder chovu akukamba za mawu amene ophunzira ake yesu adamufunsa yesu chifukwa chani mumayankhula m'maphiphiritso inu kuti satana atenga zomwezo pomanga new world order zinthuzo akupanga m'maphiphiritso ndi monga ana a dziko lapansi samamumva yesu chimene akuyankhula leronso anthu amene alibe yesu ndikovuta kumva zimene satana akuyankhula pokhazikitsa ufumu wake koma anzeru aja ndi amene akwanitse kumadziwa ndi kumamva izi kodi mukudziwa kuti ku dziko la india adakhazikitsa mchitidwe onena kuti adaha pakadali pano 90% anthu a ku india ndoti mwa anthu 100 aliwonse 90 alowa kale mu system imefe tifuna kuyamba kunoyi ndipo zowapanikiza ndi zambiri ali mu ukapolo ophunzira akumaona ngati ndi chitukuko anthu osauka akuona ngati ndi vuto la kusaphunzira kwawo koma dziwani ku india chikhristu kulibeko pali mayiko amene asankhidwa kuti kukhale ngati koyesezera asankha mayiko amene utsogoleri wawo ndi wofowoka mkaganizidwe kuti ayeserere zinthuzo ku burkina faso ibrahim traore zinthuzo wazikana koma malawi mozambiki kenya zinthuzo akuzilandira ndi mtima wotseguka chifukwa chofuna mathandizo ndimafuna ndinene kuti tifuna tilowere ku gawo lowunikirana kuti Zothinazi zimenezi zikhala zikubwerabe, koma kodi uthenga wabwinowu ulalikidwa motani? Sister Getrude anayambapo, Elder Jovo anayambapo, Mbusa Graham nachita kuimitsa nthawi ina yake, nachita kuimitsani nthawi ina yake. zoonadi Mhm. Nde tisanapite kumene koko ndimafuna ndiwerengenso bukhu lija ndimawerenga lija la New World Order lija pa page 198 mundimasuliranso akuti what was just expressed in this paragraph ah, okay mwe kuti ngokusiya pali mfundo zokwana 5 zimene adazilemba m'bukhumu zoonetsa chikhristu chikuthetsedwa ndi mfundo namba 1 adalemba kuti science and economic changes have shown the world that religion no longer has the answers to man's problems mumasulira motani kuti ndi zikuoneka ngati kukwerano kwa chitukuko cha za zochitika sayansi ndi zinzake zikuonetsa kuti chipembedzo sichilinso ndi mphamvu ku dongosolo loteteza moyo wa munthu okay mwina kumasulira kuonjezera pa science and economic changes sister gerald munganene Ehe, muda kuti- aha Sci- uh, science and economic changes eh ikhala kuti ndi malusowa komanso uh, kusintha kwa zachuma aha eh, ndi kusintha kwa zachumaku kuli mbali ya digitalyo zikuoneka kunena kuti zimenezi zili ndi phindu kwambiri kusiyana ndi chipembedzo mukumbukira takhala tikumaonetsa ka video ka ku united nations chi dinosaur chikulowa mu nyumba ya united nations yes ndipo anakamba nkhani ya kusintha kwa chuma tikuyambira mu nthawi ya 2020 kayendesedwe ka chuma kakusinthika pa dziko lapansi this is the huma, humanity chance aha to rebuild your economy aha amatero ndithu dinosaur ndipo kumapeto analemba kuti its now or never eh ndi pano kapena nthawi yo siyipezekanso Mm. ndi mfundo namba 2 mu buku lawo lija alemba kunena kuti humanism has new answers ndi umunthuwo uli ndi yankho latsopano ndiye kuti chipembedzo chokana mulungu chija akuti nchimene chili ndi mayankho pamene chikhristuchi mayankho chilibe nde akuvomera bwanji kuti ulalikire uthenga wabwino pakati pa anthu iwo akudzimva kuti mayankho ali nawo kale ndipo yuval noah harari uyu wanena kuti ai ili ndi mayankho a china chilichonse chimene munthu angafune ndipo imaganiza bwino kwambiri kudziko kuno kuli chat gpt imene brother ibrana adzayifotokoza pang'ono ena akumayika mmafoni mwawo bwenzi lina linayika mufoni nde anandiuza kuti abusa ndayika ka application aka ka chatgpt koma nkodabwitsa kwambiri kakumangoyankha china chilichonse ndene ndene namuuza kuti my brother usamale